Kedu ihe bụ Queen n'asụsụ Igbo? Queen. Gịnị wụ infection n'asụsụ Igbo? Gịnị wụ account nọmba n'asụsụ Igbo? Account nọmba. Hmm, Igbo izugbe ka ị ga-asụrụ anyị nne m. Okay. ee akaụntụ nọmba n'asụsụ Igbo bụ mkpụrụ akwụkwọ mkpụrụ edemede e ji anata ego n'ọba ego mkpụrụ edemede ị ma na ị bịa werezie ya mebe ahịrịokwu ee gwa anyị ihe Igbo be anyị kpọrọ ya naanị ejina ya akọwa bụ na ya emena ya nkọwa ị ghọta ihe a wụ asọmpi akwesịghị m ịbịa kọwabara gị na emena ya nkọwa gwa anyị gịnị wụ account nọmba n'asụsụ Igbo mkpụrụ edemede ọba ego mkpụrụ edemede ọba ego ọ dị mma account nọmba n'asụsụ Igbo wụ akara ọba ego gịnị wụ leta n'asụsụ Igbo I sent letter I wrote letter letter ahụ gịnị wụ letter n'asụsụ Igbo edemede Igbo edemede Igbo ọ dị mma leta n'asụsụ Igbo wụ akwụkwọ ozi gịnị wụ king n'asụsụ Igbo king eze eze king ị satara nke a n'ala Igbo be anyị wụ eze ị satara ya ọfụma gịnị wụ infection n'asụsụ Igbo infection hmm. ụmụ nje ụmụ nje ụmụ nje na-emebi ihe n'ahụ mmadụ ụmụ nje na-emebi ihe n'ahụ mmadụ ọ dị mma infection n'asụsụ Igbo bụ arịkwa kedu ihe bụ queen n'asụsụ Igbo queen n'asụsụ Igbo queen bụ nwanyị eze nwanyị eze ee nwunye onye eze ị dịzi na-eme ya nkọwa o nwere otu aha gịnị bụ queen n'asụsụ Igbo eze nwanyị eze nwanyị ya nwanyị onye eze queen na Igbo be anyị wụ eze nwanyị n'ala Igbo nwaanyị adị abụ eze o dogo gị anya nwaanyị adị abụ eze n'ala Igbo eze nwaanyị nwunye eze hmm, anyị ma na nwunye eze mana o nwere aha Igbo be anyị na-akpọ ya ihe Igbo be anyị kpọrọ ya bụ ugo eze ugo eze aha ya ka m chọ ka ị kpọpụta nwaanyị ara abụ eze n'ala Igbo be anyị ịghọta ọ dị mma gịnị wụ red n'asụsụ Igbo uhie uhie hmm? uhie uhie uhie uhie red i nwetala ya mana o nwere ka i si kpọọ ya mana ebe ọ bụ na ịkpọtara ya m nabatara ya ikwu sị na uhie uhie red ị ga-akpọnwu ya mmee makwa na uhie mgbe onwe ịkpọrọ ya uhie ihe bekee ihe ịkpọ na bekee wu abịa na bekee ihe ịkpọ bụ reddish this is reddish in color uhie uhie wu reddish uhie red iji maa atụ yellow wụ edo yellowish edo edo ọ na-asị yellowish in color otu a ịmago ka bekee si akpọ ya yellowish mgbe ọbụla ịnụ yellowish ahụ wụ edo edo mana ọ bụrụ naanị yellow ka a kpọrọ ịma na ọ edo abịa na green asị na ihe a bụ na-acha green kpọọ ya ndụ mana asị na ọ dị greenish kpọọ ya ndụ ndụ ọkwa o doro anya mm. kama na anabata m nke ahụ ka i si kpọọ ya uhie uhie mana malụzi ya taa na ehe gịnị wụ menopause n'asụsụ Igbo nwaanyị iru ogogo ịgafe atụmime ị ka na-emekwa ya nkọwa ị ka na-emekwa ya nkọwa nwee asụsụ ọzọ i nwe nye m ka m nye gị ohere gịnị bụ menopause n'asụsụ Igbo nke nwaanyị ịgafe nwaanyị ịgafe hmm. ihe eji ya ịfụ nsọ nwaanyị ọ dị mma iru ogogo ịtọpụgo ọzọ menopause n'asụsụ Igbo wu mbi nsọ ịma na a bido na mbido na-agwa gị emena nkọwa emena nkọwa o nwere aha ihe ime ịbịa na-akọwa ya ịmago na ọ bụrọ oge anyị ji eme nkụzi bụ ihe a ọ wụ oge asọmpi ọ bụrụ na m kụzibere gị ebe a mebe ka ịghọta ya ndị na-ekili anyị ga-asị na adịgboroja ndụ m ka m na-egwuzi na mmụma wee na-akụzi ya ka i wee sata ya o doro anya ọ dịzịa ka ihe a na-eme a wụ adịgboroja okay mana ihe m sara n'ogogo iji ekọwa bịa nkọwa ka imebeli ya ọ bụ na m sị gị kọwara anyị ihe bụ menopause aha ya bụ ihe anyị na-eme ka e nye anyị mbi nsọ ịghọta ụfọdụ ndị ga-abịa sị na ọ mbi ime mana ị ma na nwaanyị afụdobe nsọ ihe niile ebigo ma ime o gbogbochigbo ebiena mana ịkpọ ya mbi ime ị magoro a ga-afụ nsọ tupu a tụ ime ọkwa ya mm. menopause na asụsụ Igbo wụ mbi nsọ